Goidé atá a dhíth ort le Gaeltacht a bhunú. Caithfidh tú daoine a bheith agat, caithfidh tú teaghlaigh Gaelacha a bheith agat, caithfidh tú tithe a bheith agat agus dul a chónaí in aice le chéile. Tagann achan rud eile ina dhiaidh sin, sa mhéid is gur rudaí praicticálta iad. Ní go dtí gur fhág mé an scoil ag cúig bliana déag i ndiaidh an Teastas Sóisearach a dhéanamh gur thosaigh mé i mo bhomaite. ag dul ag rangannaí Gaeilge ag Conradh na Gaeilge ins an Ardscoil. Ach bhí mé dáiríre fá dtaobh dar go bhfuil liom í a fhoghlaim agus d'fhan mé leis go díograiseach go dtí gur bhain mé líofacht éigin amach agus ansin nuair a bhí mé tuairim is ocht mbliana déag a thosaigh mé ag dul ag Cumann Chluain Ard agus sin an áit a raibh an cuideachta agus saol sóisialta. Bhí siadsan i 1954 i ndiaidh iompú ar an Ghaeilge go hiomlán, sin go raibh cosc ar an Bhéarla a labhairt insan áit agus is rud iontach radacach a bhí ann ag an am nó bhí sé dhátheangach roimhe sin, bhí idir Bhéarlóirí agus Gaeilgeoirí ann. Teanga rúnda ar bhealach a bhí ann nach dtáinig beocht inti ach amháin ins an oíche. Agus ar an ábhar sin is ag rangannaí a bhí an saol sóisialta. Bhí céilí ann achan seachtain, bhí oíche ceoil ann, bhí ranganna ceoil ann, Agus na daoine a bhí i mbun Cumann Chluain Ard, is daoine fiúntach a bhí iontu, a bhí iontach spreagúil ag daoine óga.
Ag Craobh Naomh Iósaf an t-am sin, bhí Cumann Rothaíochta ann, bhí Cumann Snámha ann, bhí Cumann Siúlóide ann agus bhí daoine in inmhe cibé Gaeilic a d'fhoghlaim siad ag na ranganna a úsáid. sa saol sóisialta agus sílim go raibh sin iontach tábhachtach. Ní amháin go raibh sé tábhachtach nuair a bhí tú ag teacht isteach ar an Ghaeilge agus ag cur aithne ar dhaoine ach d'éirigh sé níos tábhachtaí ar dhóigh nuair a thosaigh daoine Ag teacht le chéile agus ag smaointiú ar dhul níos faide ná ranganna oíche, you know, i gcúlsráid éigin.
Sílim fosta, i rith na staire, titeann rudaí amach de thairbhe go mbuaileann daoine le chéile. Bhí Seán ag freastal ar Chumann Chluain Ard nuair a bhí mise ag freastal ar Chumann Chluain Ard so bhuail muid le chéile. ag na céilithe ansin. D'fhás an rud seo, you know, an oscailt seo ag rud éigin eile. Cibé rud a bhí ann, bhí, bhí, bhí nasc éigin idirinn, spiorad, rud éigin. Caithfidh mé a rá go raibh an t-ádh liomsa gur bhuail mé le daoine chomh galánta leo.
Bhí muid idéalach fosta, bhí muid i ndiaidh cuid mhór a fhoghlaim fá dtaobh den Athbheochan, fá dtaobh den Ghaeltacht agus mar a dúirt Pádraig Mac Piarais go dteachaigh sé chuig Conradh na Gaeilge chan amháin le is agus tá a fhoghlaim ach le fealsúnacht úr nua a fhoghlaim agus ba mhaith liom a shílstean gur sin an áit ar fhoghlaim muid an fhealsúnacht seo fá Éire Ghaelach. Tharraing baill Chumann Chluain Ard ó thobar an dúchais. Bhí siad faoi gheasa ag Gaeltacht Thír Chonaill, Rann na Feirste ach go háirithe. D'fhreastail baill an chumainn ar choláistí samhraidh ansin agus teagascadh litríocht, filíocht, amhráin is scéalta an cheantair sa chumann i mBéal Feirste. Bhí cuma air i gcónaí go raibh an ghrian ag soilsiú, go raibh laetha fada ann. Ní raibh brú ar bith ort, ní raibh strus ar bith ort. Bhí an teangaidh beo.
Sin an chéad uair a chuala mé an teangaidh á labhairt go nádúrtha thart timpeall agus bhí éad an domhain orm nach raibh mé féin chomh ábalta sin agus caithfidh mé a admháil anois gur bhain mé an méid sin sult as, gur spreag sin mé le Gaeilge a fhoghlaim níos fearr agus a bheith páirteach i saol na Gaeilge.
Chreid mé riamh an rud a dúirt Máirtín Ó Cadhain, ní mhairfidh an Ghaeilge gan an Ghaeltacht. Smaointeoir mór a bhí ann. Ach bhí seisean i ndiaidh an fhealsúnacht seo a chur chun tosaigh ó bhí 1952 ann, gur cheart do Ghaeilgeoirí na Galltachta, más maith leat, féachaint le Gaeltachtaí a bhunú taobh amuigh den Ghaeltacht agus is dóigh liom go raibh sin ina spreagadh againn lena macasamhail a dhéanamh i mBéal Feirste. An Ghaeilge a bhí mar dhlúth agus inneach na ndaoine óga seo. Thug siad grá a gcroí don teanga féin agus dá gcultúr. Thug cuid acu grá a gcroí dá chéile. Bhí siad siúd ag iarraidh clann a thógáil le Gaeilge agus ba mhór acu pobal Gaeilge a chothú chomh maith.
Rud a b'fhearr thar i dtúine, chuamar isteach i cónaí le Séamas, mo dheartháir agus Bríd, a bhean chéile, agus Gaeilge ins an teach i rith an ama, daoine ag teacht isteach a raibh Gaeilge acu agus plé agus cruinnithe agus araile. So bhí. Bhí sin ag daingniú gach rud. Bhí an chéad cruinniú de Ghaeltacht Bhóthar Seoighe, nó Scéim na dTithe mar a thug muid air ag an am, bhí sin i dteach s'againne ar Beechview Park. Bhí buntáiste againn gur den lucht oibre gach duine againn. Ní dhearn muid barraíocht ama ag caint 's ag cur 's ag cúiteamh nó bhí a fhios againn ón taithí go minic go leor daoine iad féin a macasamhail a dhéanamh sa mhéid is go ndearn siad barraíocht machnaimh air. Ní raibh sé de chumas ionainne barraíocht machnaimh a dhéanamh air, níor thuig muid an dóigh le barraíocht machnaimh a dhéanamh air.
Choinnigh muid an rud measartha doiléir le go raibh sé solúbtha, go dtiocfadh linn rudaí a athrú. Ghlac muid céim. Agus ansin chonaic muid an chéad céim eile. Caitlín Mistéil agus Seosamh Mistéil na tuismitheoirí s'agamsa. Bhí páirt lárnach acu ins an bhunú ach dá labharfá leo, dá labharfá le Mamaí go háirithe, déarfadh sí nach raibh páirt aonair ag duine ar bith, go raibh siad uilig páirteach ins an rud le chéile. Sílim gur bhain siad úsáid as na hábaltachtaí agus na deiseanna uilig a bhí acu féin mar dhaoine. Bhí daoine oilte ann, bhí daoine praiticiúla ann, bhí daoine maithe i mbun tógála. Sílim go mbeadh sé i bhfad níos fusa dóibh a rá 'tá seo dodhéanta'. Ní raibh duine ar bith ag iarraidh tacú leo go hoifigiúil. Ní hé go raibh deontais agus airgead agus maoiniú ar fáil, bhí orthu tabhairt faoi. go haonarach. Chuartaigh muid thart go bhfuair muid píosa talaimh ar Bhóthar Seoighe a bhí Cumann Lúthchleas Gael ag díol leis na páirceanna imeartha a bhí acu ar Bhóthar Seoighe a bhí ar imeall na cathrach ag an am sin go fírinneach. D'fhostaigh muid Seán Mac Goill, Gaeilgeoir atá ina ailtire agus, agus Séamus de Napier, dlíodóir díograiseoir chomh díograiseach linn féin a bhí i bhfách leis seo agus rinne Seán an plean amach, plean imblíne de fiche teach agus scoil. agus ansin ní raibh le déanamh ach airgead a bhailiú ansin le tús a chur leis na tithe. D'éirigh leis na teaghlaigh iasacht de luach deich míle punt a fháil ó Chomhaltas Uladh. D'éirigh leo morgáistí a fháil fosta, éacht nach beag do theaghlach ar bith ag an am. I 1967 ba leo an talamh ar Bhóthar Seoighe go hoifigiúil. Bhí ceadúnas pleanála in áit agus bhí siad réidh le dhul i mbun tógála. Cúig theaghlach ar an iomlán a chuaigh le scéim na dtithe ar Bhóthar Seoighe ar dtús. Bríd agus Tomás Ó Monacháin, Caitlín agus Seosamh Mistéil, Christine agus Liam Ó Bruadair, Bríd agus Séamus Mac Seáin agus Máire agus Seán Mac Seáin. Seán Mac Seáin é féin a stiúraigh an obair tógala. Bhí scaffold a dhith, bhí plancaí a dhith, bhí brící le tógáil fá dhéin na bríceadóirí lena dhéidh agus bhí uisce a dhith. Rinn an chuid eile againn obair sclábhaíochta, d'iompar muid brící, d'iompar muid gach rud ar an suíomh agus bhí jobanna againn, dar ndóighe. chomh maith. So istoíche ag deireadh na seachtaine rinne muid cuid mhór den obair. Fá mhí Eanáir 1969 bhí an chéad chúig theach beagnach réidh.
An chéad duine a bhog isteach ná Séamus, Séamus is Bríd, mar is gnách roimh gach duine eile, intinn ar leith aige, Féin is a bhean chéile. Bhí fhios agam go dtuigfeadh siad cad é an rud a bhí á lorg sa tsaoil seo. Bhuel, is íobairt a bhí ann. Ní raibh an teach réidh, bhí cúpla páiste againn ag an am, ní raibh doras tosaigh ar an áit, bhí doras ar an taobh istigh, bhí an cúl uilig oscailte, ní raibh áit ar bith le héadaí a thriomú agus duine a raibh páistí óga acu, Tuigfidh siad an fhadhb sin agus bhí clábar achan áit, ní raibh casán nó rud ar bith ann. Mar sin de, caithfidh mé a admháil gur imigh cuid den aisling domhsa. Ach ansin, ní duine aislingeach mé, so mar sin de níor chuir sin isteach orm. Tháinig daoine eile isteach go gearr ina dhiaidh sin agus an duine deireanach ag, faoi dheireadh na bliana.
Bhí sinn ag iarraidh rud éigin cruthaitheach praicticálta a dhéanamh, rud éigin dearfach ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge agus ansin thit an tóin as an saol nuair a tháinig 1969. Bhí an Ghluaiseacht um Chearta Sibhialta ag bailiú nirt. Rinneadh ionsaí ar mhórshiúlóidí agus craoladh na híomhánna ar fud an domhain. Ar an cúigiú lá déag de Lúnasa 1969, rinne dílseoirí ionsaí i gceantar na bhFál Íochtarach i mBéal Feirste. Scriosadh agus dódh go leor tithe go talamh, Sráid Bombay is aitheanta, áit a scriosadh 44 theach agus fágadh breis agus míle go leith duine gan dídean.
Sráid iomlán de theaghlaigh bochta nach dtearn dochar do dhuine ar bith ariamh gur dódh go talamh iad agus go mb'éigean daofa imeacht ar choigrích go dtí na Sé Chontae Fiche, go mb'éigean daofa dhul isteach i gcampaí airm ó dheas, go mb'éigean daofa dhul isteach i seanbhothán adhmaid.
Bhí fear amháin ann is cuimhin liom dhul isteach ag teach s'aigesan, Sráid Bombay, ach bhí cuma air go raibh an teach maith go leor taobh amuigh, ach nuair a chuaigh tú isteach, bhí iron bed aige, tá na seanleapacha sin a raibh cleachtadh againn uilig orthu, bhí sin fríd an tsíleáil, an ceithre cosa fríd an tsíleáil. Ins an choirnéal bhí áit bheag déanta aige fána chuid siúcra, bainne agus tae, agus nuair a d'amharc tú fríd an áit a raibh an leaba, ní raibh díon ar bith ann.

Rinn muid amach ó tharla go raibh Comhairle na Cathrach den bharúil nár cheart na tithe a thógáil arís, rinn muidinne go raibh muid ag dul ar a neamhchead leis na tithe a thógáil agus chuaigh mo dhearthair Seán Mac Seáin, chuaigh seisean i mbun na tógála ar threoir Sheáin Mhic Goill agus an dlítheoir Séamus de Napier.
Bhí muid thuas go dtí sin mar a déarfá i bhfiacha.
Tháinig daoine a chuidiú linn as achan chearn ag tairiscint cuidiú saor in aisce gan íocaíocht go minic. Ní go dtí Meitheamh 1970 gur éirigh le Séamus Napier an cumann tithíochta a chlárú go hoifigiúil. Fuair siad airgead poiblí den chéad uair leis an tógáil a chríochnú.
Rinneadh Bombay Street a thógáil taobh istigh de bhliain, 31 teach iomlán. Anois, na tithe a tógadh ar Shráid Bombay, tógadh iad le pleananna Bhóthar Seoighe.
Níor chuir an obair ar Shráid Bombay stop leis an obair ar scéim na dtithe ar Bhóthar Seoighe. Agus, i 1970, bhog trí theaghlach eile isteach. Caitlín agus Proinsias Ó hAnluain, Monica agus Adam Mac Giolla Catháin, agus Áine agus Seán Mac Aindreasa. Nuair a amharcann tú ar an rud uilig a tharla le bunú phobal Bhóthar Seoighe, ní cineál caitheamh aimsire a bhí ansin, is socrú dearfach iontach láidir é gabháil sa tseans ar tionscadal iontach, iontach mór agus agus ní thiocfadh leat smaoineamh ar ghabháil isteach in rud mar sin muna raibh spreagadh láidir agat le bheith páirteach ann agus ba é grá don Ghaeilge an spreagadh a bhí acu. Tuismitheoirí s'agamsa ná Seán agus Áine Mac Aindreasa. Bhí grá iontach ag m'athair do na hamhráin, na hamhráin Ghaeilge agus na hamhráin Gáidhlige ach go háirithe. mo mháthair. Bhí sí iontach ábalta ó thaobh oideachais de agus ó thaobh foghlaim de agus ó thaobh de tréithe acadúla. Bhí mé breá sona sásta mar pháiste. Bhí muid in áit maith agus bhí pobal láidir thart timpeall orainn. Bhí aithne agat ar na comharsain uilig, bhí achan duine cineál tiomanta sa treo chéanna. Bhí an teanga taobh thiar de achan rud. Cé go raibh muid gasta go leor ag aithint go raibh difríochtaí idir muid agus an phobal thart timpeall orainn. Bhí tithe díreach cúpla céim taobh amuigh de Ghaeltacht Bhóthar Seoighe agus ní raibh focal Gaeilge iontu. Tháinig mé tríd le haoibh an gháire ar mo aghaidh agus bhain mé sult as an rud. Agus baineann cuid mhór de sin le bheith óg, ní fheiceann tú na difríochtaí agus bíonn sé níos cuma leat. Mhothaigh mé go raibh i gcónaí daoine ag amharc orainn mar rud éigin tábhachtach, rud éigin maith. Bhfuil 'fhios agat, an phobal thart i mBaile Andarsan agus in iarthar Bhéal Feirste, bhí siad i gcónaí ag rá rudaí cosúil le, oh yeah, you live up in the Irish Houses! agus araile agus bheadh siad iontach báúil. Bhí sé as an ghnáth agus is dóiche go raibh privilege de chineál éigin againne go raibh an deis sin againn agus muid ag fás aníos. Fá 1971 bhí pobal Bhóthar Seoigh faoi bhláth agus páistí in achan teach. Le meon pobail a chothú agus a threisiú, bhunaigh Proinsias Ó hAnluin siopa ina theach féin le heispéireas siopadreachta trí Ghaeilge a thabhairt d'achan pháiste sa phobal agus, Bhunaigh Seán Mac Seáin pictiúrlann Ghaeilge in áiléar a thí féin. Bheadh scuainí taobh amuigh dár dteach féin, scuainí de pháistí ón phobal s'againn agus muid uilig ag labhairt Gaeilge, muid ag dul suas an staighre agus bhí Bhí doras draoíchta ag m'athair ag barr an staighre áit a raibh staighre eile suas go háiléar an tí. Bhí saol iontach againn. Bhí muid saor le bheith i bpáirceanna agus bhí cuibhreann taobh thiar den teach agus bheadh muid ag súgradh go minic ag siúl linn amach ins na páirceanna agus ag dreapadh sna crainn agus sin uilig. Bhí muid le chéile, is dócha gur sin an rud atá ann. Bhí pobal. ann duit. Bhí aois scoile bainte amach ag naoinár páiste sa phobal fá 1971. Agus leis sin, bhí cinneadh eile le déanamh ag muintir Bhóthar Seoighe.
Bunaíonn tú rud amháin agus téann sé ar aghaidh ag rud éigin eile. Ní bhíonn an t-am agat suí siar agus smaoineamh air. Anois, rinn muidinne amach, ó tharlaigh go raibh muid i ndiaidh Gaeltacht shaorga, más maith leat, a thógáil, go raibh sé riachtanach an chéad bhogadh eile a dhéanamh agus scoil a bhunú. D'fhéadfaimis gan amhras ar bith iad a chur chuig an bhunscoil Bhéarla is cóngaraí agus is dóigh go ndéanfadh siad maith go leor, ach ní bheadh sé ag teacht leis an idéal a bhí againn le Gaeltacht cheart a dhéanamh.
Bhí siad ag tosú ar cineál de turgnamh socheolaíoch a bhí contúirteach go leor. Bhí siad ag glacadh go leor seansanna le saol s'agamsa, mar shampla, agus saol na bpáistí eile ansin. Goidé a dhéanfadh, mar shampla, dá dteipfeadh ar an scoil? Cá bhfágfadh sin muid inniu ó thaobh oideachais agus a leithéid de? Caithfidh tú a ghlacadh san áireamh fosta ní raibh Gaelscoil áit ar bith sna Sé Chontae ag an am sin. Bhí an stát iontach naimhdeach fiú amháin in éadan an smaoinimh. Ach shocair na tuismitheoirí, tá muid daingean faoin smaoineamh seo agus tá muid tiomanta go leor agus láidir go leor le go ndéanfaidh muid é.
Gan maoiniú ná cead ón Roinn Oideachais, chinn pobal Bhóthar Seoighe ar shean-bhothán adhmad a chur sa pháirc ar cúl na dtithe. D'fhostaigh siad múinteoir, Bean Uí Dhiscín, agus d'oscail siad an chéad bhunscoil Gaeilge i dTuaisceart na hÉireann i mí Mheán an Fhómhair 1971. Ar an lá ceannann céarna, rinneadh ionsaí ar phéas díreach taobh amuigh de na tithe agus den scoil. Meabhrú do chách den mhéid a bhí ar bun sa mhórphobal ó thuaidh ag an am. Chéad lá a thosaigh an scoil. Bhí sise agus na páistí a luí ar an urlár insa bhothán agus an chuid eile againne faoi ghlas, mar a déarfá, ins na tithe, ní thiocfadh leat dul amach, fáil amach an raibh siad maith go leor agus you know piliúirí, bhí piliúirí achan áit. D'fhan sí go dtí i ndiaidh na Nollag agus ansin d'éirigh sí as. Sin an fhadhb a ba mhó, múinteoir a fháil don scoil. Bhí an t-ádh linn, bhí daoine ar an suíomh a bhí ábalta seasamh isteach. So sheas mise agus Bríd Nic Sheáin, Bean Mhic Sheáin, agus Áine Nic Aindreasa agus sheas muidinne isteach agus theagasc muidinne na páistí.
Na mná a bhí. Ar Bhóthar Seoighe d'obair siad go mór le téacsleabharthaí a chur ar fáil, na ceachtanna a dhéanamh amach do gach páistí ar leith agus rinne siad sin uilig ins an oíche. Bhí na mná sin speisialta, tá mé a rá sin agus mé pósta ar dhuine acu. D'fhorbair Scéim na dTithe cuid mhór ag tús na seachtóidí. D'fhág teaghlach amháin, Muintir Uí Mhonacháin, a chuaigh le cónaí a dhéanamh i dTír Chonaill, Agus bhog Máire agus Donnacha Ó Bruadair isteach ina n-áit. Bhí ainm s'againn síos le bogadh suas. So mar sin de nuair d'imigh si, nuair a bhí siadsan ag imeacht, bhí muidinne réidh le morgáiste a fháil agus a dhul isteach. Bhí aithne agam ar na daoine uilig. Bhí Liam agus Chris béal doras dúinn, Liam sin deartháir Donnacha agus deirfiúr cleamhnais Donnacha Chris. Bhí na gasraí óg ag an am agus, bhuel, ní raibh siad, bhí Diarmaid ag dul ag an naíscoil. Ar dtús ama cionn is nach raibh ach seomra amháin acu, ní raibh ach an naíscoil ann Dé Sathairn.
Bhí an, bhí muid uilig ag tógáil airgid, ag reáchtáil rudaí chun airgead a thógáil chun páighe múinteora a íoc. So, bhí sé deacair go leor mé feisin sin ach caithfidh sé go raibh sé an-deacair ag an chéad cúig clann but de réir mar a d'fhás an an pobal bhí sé rud beag níos fusa. De réir mar a bhí suim á cothú i scéim na dtithe agus na scoile ar Bhóthar Seoigh, cinneadh nach mór áiseanna agus seirbhísí pobail a fhorbairt i gceantar eile in Iarthar Bhéal Feirste. Osclaíodh Siopa an Phobail, siopa leabhar Gaeilge i mBaile Andarsan. Mar chuid d'eastát úr tionsclaíochta na Carraige Báine, Osclaíodh an chéad gharáiste agus siopa sa cheantar sin, Garáiste an Phobail. Níorbh fhada gur meabhraíodh arís an méid a bhí ag tarlú ar shráideanna Bhéal Feirste ag an am sin.
Ó tharlaigh gur meicneoir a bhí ionam, hiarradh ormsa a ghabháil i mbun an gharáiste agus an tsiopa, rud a rinne mé. Bhí muid ansin sé mhí, bhí na. trioblóidí agus an marú agus an sléacht ag gabháil ar aghaidh go leanúnach. Tharlaigh go dtáinig triúr gunnadóir óg isteach Dé hAoine an dóú lá is fiche de mhí na Samhna. Tá sé greanta i m'aigne. Chuaigh mise amach le freastal a dhéanamh orthu nó dar liom go raibh siad ag iarraidh peitreal a cheannacht. Tharraing duine acu gunna, scaoil sé mé cúpla uair. Bhrúigh mise thart leis agus scaoil sé arís mé agus mé ag imeacht uaidh. Agus ansin thit mé go talamh. Agus sular imigh siad isteach in sa charr, thosaigh siad ag scaoileadh go fiáin agus tháinig duine de na girseachaí a bhí ag obair in sa tsiopa, tháinig sise amach agus scaoileadh sa chloigeann í. Maraíodh an cailín bocht. Ní tharlaíonn rud mar sin gan lorg a fhágáil ort agus d'fhág sé déarfadh mo bhean gur athraigh sé mo phearsantacht go hiomlán ina dhiaidh sin, sa mhéid is gur duine mé gan eagla roimhe sin.
Tá mise maith ag cur rudaí b'fhéidir amach as m'intinn ach bhí sé cruaidh go leor ag an am nó ní raibh seisean go maith agus níl fhios agam go bé a dúirt mé leis na páistí. Chuaigh muid ar aghaidh leis an saol. Caithfidh tú amharc ar thaobh dearfach agus sin an, gur an taobh dearfach was áit s'againne agus an Gaeilge. tá a fhios agat bhí seisean bainte le a lán rudaí éagsúla ag baint leis an scéim leis an leis an scoil agus eile agus sílim gur chuidigh sin go mór tá a fhios agat le ó thaobh síceolaíochta agus mothúchán agus eile de. I 1975 agus na Trioblóidí ag dul in olcas ar fad Cuireadh le Pobal Bhóthar Seoighe an athuair. Bhog trí theaghlach eile isteach, Seoirse agus Áine Mhic an Iolair, Liam agus Rian Andrews, agus Aodán Mac Póilin agus Áine Andrews. An raibh muid ag déanamh an rud ceart, dul isteach inár gcónaí le pobal beag scoite ar shiúl ó daoine eile agus. muid tiontú ar an Ghaeilge mar ghnáthmhodh cumarsáide. An mbeadh rud ar bith againn i gcoitinne leis na daoine seo taobh amuigh de na luachanna a bhí againn fán Ghaeilge? An mbeadh muid ábalta réiteach leis na daoine seo? So, caithfidh mé rá nach raibh mise iontach cinnte ag an tús. Bhí Aodán i bhfad níos cinnte ná mise. An dearcadh a bhí ag Aodán, bhal, má chreideann tú go bhfuil an Ghaeilge luachmhar, bhuel, caithfidh tú beart a dhéanamh dá réir. Cuireadh an-fháilte romhainn. Bhí fhios againn fosta go raibh muid, go raibh muid i measc daoine a bhí spreagúil, a bhí suimiúil, a bhí i ndiaidh cinneadh a dhéanamh a bhí as an choiteann. So, tá sé deas a bheith le daoine atá ag déanamh rud éigin as an choiteann. Bhí fhios agamsa agus Aodán nuair a bhog muid go Bóthar Seoighe go raibh treo saoil s'againne ag dhul a athrú. Níor shamhail muid go raibh sé ag dhul a athrú oiread is a d'athraigh sé.
Sa chéad chlár eile, Tagann glúin úr chun tosaigh a threisíonn an dúshraith a chuir ceannródaithe Bhóthar Seoighe. Ó ghlúin go glúin tagann daoine chun tosaigh a lasann bladhaire agus a bheir an rud féin chun tosaigh. Thig liomsa feiceáil chun tosaigh go maith mar tá mé i mo sheasamh. ar ghuaillí fathaigh. An fás seo is toradh d'obair a rinneadh fríd na blianta. Daoine ag teagasc Gaeilge i tithe, i cistin, i seomraí beaga, go deonach, ar feadh a shaol iomlán. Gan pingin rua a iarraidh nó a fháil as. In achan pobal de na pobail sin a bhunaigh a mbunscoil féin, tá daoine ann a deireann, Ó, Bóthar Seoighe agus sin an inspioráid a bhí acu.